Filɛbaw b'a fɔ ka waleɲumandɔn ka barika ka fɔ ka dɔn sa ka kunnafoni kɛnɛ kan atupɛ nin y'a tako kɛmɛ ani tan ni kelennan ye minnu tali kɛ bɛn ni kelenya kibaruw kan minnu bɛ kɛ mali kɔnɔ farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ bakurubaw olu de filɛ nin ye min bɛ tali kɛ fpsi ka wulikajɔw la min kɔni ye u ye sɛbɛkɛli di fpsi ma n'o bɛ tali kɛ O baara ɲɔgɔn min bɛ yen nɔ ni o ye eh, search for common ground ye k'a jira k'a fɔ baara minnu kɛla a fɛ min bɛ tali kɛ projet fɔ ka bɛn o hukumu kɔnɔ k'a kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲɛ na an bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan an ka nin don kibaru kɔnɔna na min bɛ eh, wulikajɔ fana ko fɔ o kɛla finpse maa ɲɛmaa fɛ a kun kan bɛ min ye sɛnɛgali t'a la min ye eh, gorée institut maaw ye olu ye a wele a taara kɛnɛ kan fɛn minnu fɛn minnu kɛla an bɛna ɲɛfɔli kɛ o fana na san o san diɲɛ seleke naani kɔnɔna na don kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ min ye bɛn ni kelenya ani sigi ka fɔ o tɔgɔladon ye o kɔni ka ka kɔn o don ɲɛ min ye burkina fasokaw fɛ yen sigi dɔw kɛla o de bɛna fara kunnafoni sira teliw kan ka nin dɔgɔkun kunnafoni dafa a y'aw dan se a kana taa yɔrɔ la walawalaliw bɛna k'aw ye sɔɔni n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna bakurubaw la cogo min na min ye eh, fpc u kɔni ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnlen sɔrɔ ka bɔ u baara ɲɔgɔn yɔrɔ ni o ye eh, search for common ground mali ye u kɔni ye eh, jɔnjɔn min di a jirala k'a fɔ ko fɛn kɔni kɛra eh, cakɛda ye min kɔni ye baaraw kɛ ka se a kundama na u y'a kɛ ni sɛbɛya ye u y'a kɛ ni eh, ɲɛdɔn ye u ka baara bolo kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen nɔ ni o ye projet fɔ ka bɛn o hukumu de kɔnɔna don ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la projet fɔ ka bɛn ale de bi eh, baara kɛ fɛn minnu kan o baaraw kɛla min ye kunnafoni jatigintan o kow de kan sigi bɛ se ka kɛ damu ye maa kana kala kari maa la cogo min na o ko min kɔni ye nin jɔnjɔn in ye a bi sɛbɛya yira a bi baara ɲɛdɔn ani yɛrɛkundi baara la a b'o jira o kɔni b'a jira k'a fɔ min kɔni ye eh, fpsi ale kɛla jɛkulu ye min ye a seko n'a damajira bɛɛ lajɛlen kɛ janko sigida kɔnɔna na sigidalamaw olu bɛ se ka eh, lafiya sɔrɔ cogo min na ni ko nana cogo o cogo u ka se k'u kolo gɛlɛya ka bɛn n'a ye ani ka se ka eh, don daw fɛ da minnu ye daw bɛɛ lajɛlen la ɲuman ye a b'a jira fana k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi fpsi kɔni ta danaya sela a minɛn fa yɔrɔ la o fana dama tɛ tuguni fɛn fɛn ye gɛlɛyaw ye janko gɛlɛya minnu ye gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen la gɛlɛya jugumanw ye o kɔni bɛ k'a ɲini ka fura ɲini kelen labila la walasa sigi bɛ se ka kɛ damu ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bakuruba filanan bɛ taa n'an ye sɛnɛgali jamana kan min bɛ tali kɛ gorée institut u ka wulikajɔ dɔ kɛlen ka kɛ sɛtanburu kalo salen tile mugan ani naani ye min ye fpsi eh, maa ɲɛmaa ye ale tun bisimilala sɛnɛgalikaw fɛ yen nɔ ale wulila ka bɛn a ko ma a ko nin taara ka taa a se jɔ a kɛnɛ kan min ye eh, u ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Breytenbach ma olu min bɛ yen nɔ n'ale ye Gorée Institut o maa dɔ ye minnu ye a ko yɛrɛ bila sen kan ɔ k'u kɔni tun bɛ bila o minɛnw kɔnɔ a ka wulikajɔw la a bɛ kumaw fɔ minnu bɛ yen nɔ ka fɔ poyiw a n'a ɲɔgɔn minnu bɛ maaw ka kanabila o kofɔ min bɛ eh, fɛn caman fɔ minnu bɛ eh, jamana yɛrɛ ni jamanadenw janko sigidalamaaw ka se ka u ka eh, koɲɛw fɔ u ka kunkow fɔ o n'a ɲɔgɔn kuma olu kɔnɔna na ɔ min kɔni ye eh, finpi sahel maa ɲɛmaa ale tun bɛ senabila min na o kɔni tun ye min ye a yɛrɛ ka wulikajɔ de ye nka a welelen ka bɛn nin ma a ye min ye eh, u ka wele jaabi a taala sabula taamaɲɔgɔnya ani baaraɲɔgɔnya bɛ finpisi ani Gorée Institut ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni bɛ kɛ sababu ka baaraw kɔni sɛbɛkɔrɔ kologiriya ni cakɛdaba fila olu ni ɲɔgɔn cɛ ɔ bi min ye hakilijigi ye o bɛ kɛ nin cɛba min bɛ yen nɔ ni u kɔni kɛla maa bi ye maa min na ka cɛsiri barika bonyana janko poyi o n'a ɲɔgɔn olu la ani fana ka se ka adamadenya yɛrɛ bɛ se ka kana bila cogo min na maa kana siri jɔnya juru la maa bolo bɛɛ lajɛlen ka kɛ maa kana bilalen ye ɔ ko a kɔni nin bɛ o ko seereya kosɛbɛ janko seereya minnu kɛla kɛnɛ kan ani ja minnu jirala maaw la kɛnɛ kan ani fɛn sɛbɛnfɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu kalanna kɛnɛ kan ani o n'a ɲɔgɔn seko ni dɔnko nasiraw ani nasira wɛrɛw la o kɔni kɛla sababu ye u ye kɛnɛ dɔ bɛ yen nɔ o kɔni ye o kurubɔnkari k'o tɔgɔ da min ye espace africain min ye eh, Breyten Breytenbach ni a bɛ ale yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ bi o kɔni bɛ kɛ sababu ye ka bonyamasegin kɛ ani k'a jira k'a fɔ a ye fɛn minnu kɛ o kɔni bɛ o ko bɛɛ lajɛlen ladɔn lakodɔn a ye k'a jira k'a fɔ a ye baaraw kɛ ka se a kundama na sɛtanburu kalo tile mugan ani naani wagadugukaw fɛ denmisɛnnin jɛkulu min bɛ yen nɔ n'u b'a f'u ma ko min ye jeunes eh, faiseurs de paix olu kɔni ni kulu min bɛ yen nɔ ni o ye initiative tɛnyɛla ye olu ye u ka baarabolo siɲɛ filanan u ye baaraw ninnu don n'o y'i kɛla eh, min bɛ tali kɛ ɔ sigi ye sigi min bɛ yen nɔ ni u kɔni kɛla eh, jama, jama ka sigili ye ka se ka u ka hakililaw ka se k'u bɔ k'u bɛn ni baro ye baro min bɛ yen nɔ an bɛ se ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na digi tun bɛ kɛ o de kan kosɛbɛ ani fana min b'a to maaw kɔni ka se ka sigi kɛ damu kɔnɔna na u ka se ka kɛ bɛn ye bɛn bɛ kɛ bɛn kuntaalajan ye burkina faso ka den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen olu ma ɔ kɔni kɛra k'a kɔn min ye jɛn seleke naani tɔgɔ la eh, don min bɛ yen nɔ ni o bɛ bɛn ani kelenya n'a b'o kofɔ wa k'a fana bɛ bila o de hukumu kɔnɔna na n'o bɛ ɲɛnamaya san o san septembre kalo o la ɔ ko nin kunbɛn sen fɛ a hakililaw kɔni bɔra ka bi ka hakililaw dajira ɲɔgɔn na ka kuma falen-falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ janko an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn fɛn bɛ na n'o ye diinɛko ye fɛn fɛn ye laadalakow ye ani eh, fɛɛrɛ jɔnjɔn minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka sigi sigi ko u kɔni kologirinya an fɛ sigi ka se ka kɛ damu kɔnɔna na jɛkulu ɲɛmaa kɔni ye a jira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnye kɛla sababu ye ka se ka na ni fɛn caman ye sabula tuma dɔ la maaw bɛ ɲɔgɔn minɛ ni ko dɔw ye k'a sɔrɔ u t'u kun bɔ nka n'aw kumana ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn lamɛn a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya caman bɛ yen nɔ fura bɛ se ka sɔrɔ la ɔ wuli ka wuli eh, ka jɔ ka kɛ walasa an ka se ka o baaraw ka se ka olu lakodɔn ani fana k'a to an ka se ka ɲɔgɔn lamɛn o bɛ kɛ sababu ka na ni faamuyali ye an ni ɲɔgɔn cɛ wa o de b'an lase kunnafoni sinatiliw ma kunnafoni sinatiliw bɛ taa n'an ye min ye hali bi Think Peace ka eh, kun kan septembre kalo tile mugan ani duuru san ba fila ani mugan ani duuru min ye Think Peace ka chargé de programme ye ni o ye monsieur jagina sumare ale kɔni yela kunbɛn dɔ kɛnɛ kan n'o bɛ baaraw eh, datuguli kofɔ porozɛ fɔ ka bɛn o ye hakilila minnu bɛ yen nɔ baarabolo minnu kɛla u kɔni kumana o kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan min ye eh, chargé de programme ye ni o ye eh, sumare ye jagina a y'a jira k'a fɔ min ye dɛmɛbaw ye olu ka wulikajɔ u ka dɛmɛ hakililaw la musaka la ani kolabɛnw na janko sigidalamaw ni o ye min bɛ tali kɛ influenceurs ye ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ barika bonyana nin ko in na k'o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye ka min ye jɛkulu min bɛ yen nɔ o ye olu yɛrɛ ka jɛkulu ye n'o ye Think Peace ye a ka se k'a ka hakilila minnu b'a la ka se k'olu yɛlɛma ka kɛ waleyaw ye waleya minnu ye waleya jɔnjɔnw ye a ko min ye monsieur Sumare hali bi ko nin kɔni ye gɛlɛya caman de ye gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ n'a yela n'a dɔnna o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla baara in waleyali waati la nka min ye minnu ye u tɛgɛ don baara in na olu ka cɛsiri n'u ka jija ani u ka ɲɛdɔn kɔni bolo ko bi an bɛ se k'a fɔ min kɔni ye bɛn ye o bɛ ka sinsin yɔrɔ caman na janko baarabolo in tɛmɛna yɔrɔ minnu na a ko Think Peace kɔni bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin dɛmɛbaa ma n'o ye Search for Common Ground ye ale ni jɛrɛjɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni u y'u dɛmɛ n'u dalaw la walasa min ye porozɛ fɔ ka bɛn ka se ka lawaleya u bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ ani cɛsiri kɔnɔna na walasa u bɛ se ka jɛ cogo min na ka kunnafoni eh, jatigintan ka se k'o kɛlɛ o min ye kunnafoni ɲuman ye ani an ka se ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn bolo cogoya bɛɛ lajɛlen la ɲuman na k'o fana sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ dan sigi nin dɔgɔkun kibaruyaw la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn ka wale kɛra k'a fɔ ni ala ma basi kɛ aw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kɛnɛ wɛrɛw kan n'ala sɔnna maa min don fana walawala aw ye laadiriya la ala ka bɛn ni kelenya sabati a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ a kɛ to b'o kan